Anuraidh, bhain Setanta stair amach nuair, don chéad uair, bhuaigh foirne Dhún na nGall Craobh Idirmheánach Iomána Uladh AIB. Dá n-éireodh leo Craobh Iomána Dhún na nGall a bhuachaint i mbliana, bheadh deis acu dul in iomaíocht i gCraobh Shinsear Uladh. An éireodh leo stair a bhaint amach arís, nó an éireodh leis an Bheart, an fhoireann chontae is ráthúla sa chontae agus sa tír le 40 Craobh an Chontae buaite acu, stop a chur lena ruathar? Mícheál Ó Drisleáin atá i mbun tráchtaireachta. Paul Burns a thosnóidh sa chúl don mBeart agus cosantóirí láidre os a chomhair le leithéidí Oisín Kelly, Ciarán Bradley agus Christopher McDermott. Stephen Gillespie agus Darragh Grant a thosnóidh i lár páirce agus tosaithe den scoth bí ag faire ar Liam McKinney, Ronan McDermott agus an lántosaí, Kieran Brady. Arís cosantóirí maithe ag Setanta agus seana-chleachtadh acu ar na hócáidí móra seo, Stephen McBride, Ryan Coyle agus Bernard Lafferty an-éifeachtach. Coulter agus Harvey a thosnóidh i lár páirce agus arís tosaithe den scoth. Coimeád súil tráthnóna ar Danny Cullen, Oisín Marley agus Gerard Gilmore. Tá slua deas bailithe isteach dtí Páirc Uí Dhónaill tráthnóna i gcluiche ceannais Dhún na nGall 2024 agus seanaithne ag na foirne seo ar a chéile. Ba cheart go mbeadh ardchoimhlint anseo tráthnóna, an ceann seo slán isteach go dtí. Gerard Gilmore, sin é lán tosaí Setanta, an-imreoir. Deis ar a gcéad scór tráthnóna. Tomhaiste go maith aige. Dar ndóigh dhá chraobh as a chéile buaite anseo i nDún na nGall ag Setanta agus iad sa tóir ar thrí cheann as a chéile. Is iad curaithe idirmheánach Uladh iad chomh maith anois An Bheart ag iarraidh teacht isteach sa scóráil, an ceann san ag Liam McKinney, sár-imreoir, sárthús ag a chuid scórála tráthnóna. Sin ceann san imithe thar n-ais dtí an cúl báire, sin é Paul Burns. Fad go leor leis an gceann arís, spás anois! Os a chomhair amach ag Aidan McKinney, an ceann seo bailithe, féachann sé in airde, deis ar scór eile agus tús iontach ag Beart ansan. McKinney an t-am seo, iad socraithe níos fearr. Cúig chúilín mar fharasbarr ag an staid seo agus deis anois ag Setanta teacht ar an ionsaí. An ceann san tomhaiste go maith, smachtaithe go hálainn. Brú anois ar cosantóirí agus ag an deireadh an ceann san treoraithe ag Rory Campbell. Setanta ag teacht isteach diaidh ar ndiaidh sa cluiche. Beart fé bhrú ansan ó thaobh cosanta dhe. Dúbailt scóranna, 8 in aghaidh 4. Arís an Bheart fé bhrú. Teacht tríd ansan. Declan Coulter. Pas cliste álainn. Seans anso ar chúl ó ag an deireadh Dean Harvey thar an trasnán. Bhí seans iontach ansan ar chúl áfach. Címid arís. Pas cliste ag Coulter isteach chomh fada le Harvey agus ag an deireadh díreach thar an trasnán aige. Anois an ceann seo thar n-ais ag Kieran Brady. An Bheart ag iarraidh cur lena gcuid scórála roimh an briseadh anseo i bPáirc Uí Dhónaill. An ceann sin ag tuirlingt istigh agus isteach sa líontán ag an deireadh. Cúl ansan ag Kevin Curran. Scór cinniúnach sa chluiche seo. Chímid arís bhí sé i bhfad ón chúl ach ag an deireadh thuirling sé thar a cheann aige isteach sa líontán. An chéad cúl anseo tráthnóna. Agus an Bheart ag ceiliúradh leis an imirt ag dul ó cheann ceann na páirce, seilbh ansan ag Josh McGee agus, bhuel, ceathrar ag iarraidh é a stopadh. McGee stoptha agus ag an deireadh ní éiríonn leothu. Isteach sa líontán ag McGee, cúl ar an dá thaobh. Cúpla soicind eatarthu. Ní féidir do shúil a bhaint den chluiche. Címid arís, rith iontach déanta ansan ag Josh McGee. Bhí beirt, triúr ag iarraidh é a stopadh, ach díograis san imirt aige. Agus Paul Burns buailte. Anois cúilín eatarthu babhta amháin eile. Ardchluiche go dtí seo i bPáirc Uí Dhónaill. Seo chugainn arís an Bheart. Babhta amháin eile an ceann seo sleamhnaithe tríd. Deis ag McKinney! Stopaithe air ag an cúl báire ach an tarna iarraidh críochnaithe sa líontán ag Liam McKinney. Mí-ádh go pointe ansan ar Kevin Campbell. D'éirigh leis é a stop ach phreab an sliotar uaidh agus lean McKinney. Agus an toradh aige, an tarna cúl ag an Bheart. Anois Setanta ag iarraidh tús maith a chur leis an tarna leath agus deis ag Josh McGee. Fuair sé cúl maith sa chéad leath, an-imreoir is ea é. Réiteoir dul isteach ansan ach ag an deireadh, cluiche thar a bheith spórtúil go dtí seo. Agus an ceann san oibrithe amach arís. An Bheart ag fás ó thaobh misnigh de. Triúr ó Setanta ag iarraidh é a fháilt thar n-ais ach ní éiríonn leothu. Pas cliste amach anso dtí Aidan McKinney. Scóranna maithe sa chéad leath. Ceann maith ansan ag McKinney. An-obair déanta ansan aige. Agus an bhainistíocht, dar ndó', Martin McGrath i gceannas ar An Bheart arís i mbliana, níor éirigh leis teagmháil a dhéanamh leis an gceann san. Seilbh thar n-ais ag Setanta. Comhgarach don líne, ó bhí sé sin, b'fhéidir, ar an imeall, díreach os comhair an mhaoir agus, bhuel, tá cárta dearg taispeánta ansan. Agus, sea, is dóigh liom, címid arís, seilbh thar n-ais agus, ag an deireadh, Caolán McDermott díbeartha den pháirc. Anois beidh brú go cinnte ar imreoirí eile ón mBeart agus iad le ceathrar déag ach tá seans ansan anois an ceann san a imirt isteach! Ó cad é mar cúl! Daragh Grant le sár-urchar isteach sa líontán. Címid arís. Smachtaithe ansan go hálainn aige, spás os a chomhair amach ach gan aon rud ar intinn ach cúl a fháilt aige. Agus i bpreab na súl, tá an bhearna sin oscailte níos mó arís. Anois tá brú ar Setanta, curaidh le dhá bhliain anuas, curaidh idirmheánach Uladh, chomh maith an ceann san ag tuirlingt agus thar an trasnán. Sárchúilín ansan. Theastaigh sé sin. Declan Coulter ag an deireadh. Leis an gceann san arís ag teacht isteach, an Bheart in áit mhaith ag an staid seo sleamhnú amach agus deacrachtaí seilbh a choimeád ach ag an deireadh, Kieran Brady fé bhrú, Aidan McKinney, cluiche maith imeartha aige siúd, ag iarraidh é a fháilt thar n-ais, Conor McGettigan do Setanta, díograis san imirt arís ag imreoirí. Agus ón dá thaobh ach ag an deireadh éiríonn le Liam McKinney an Bheart a shíneadh amach níos mó ar chlár na scór agus ardthaispeántas tugtha uaidh agus ag a fhoireann anseo. Ní mórán daoine a bhí tar éis seans a thabhairt dóibh ach an fheadóg dheiridh séidte anseo. Craobh uimhir a 40 buaite ag an Bheart anseo tráthnóna, an chéad cheann ó 2018. Ní mórán daoine a bhí tar éis seans a thabhairt dóibh ach an-fhoireann agus, bhuel, é tuillte agus tuillte go maith anseo i bPáirc Uí Dhónaill tráthnóna.